gịnị mere a gaghị eji dee okwu a etu a ma ọ bụkwanụ nke a etu a ngwa bịa nso ka m kọwaara gị a bịa n'ụtọ asụsụ Igbo o nwere ihe a na-akpọ iwu ndagba myiri ụda ume ma tupu nkọwa nke a gịnị bụ myiri ụda ume dịka aha ya si dị myiri ụda ume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ yitere ụda ume kedụkwanụ ihe eji mara ụda ume ụda ume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ nwere ụda nke aka ha n'otu aka ahụ Myiri ụdaume nwekwara ụda nke aka ha. Ha na-akpa agwa dịka ụdaume. Ha bụ mị na nị. Ọ dị mma, gịnị ka iwu ndagba myiri ụdaume na-ekwu maka ya? Iwu ndagba myiri ụdaume na-ekwu sị na e nwere mgbochiume ndị kwesịrị ịna-eso Myiri ụda ume mị nwekwazịa mgbochi ume ndị kwesịrị ị na-eso myiri ụda ume nị. Mgbochi ume ndị kwesịrị ị na-eso myiri ụda ume mị dị itoolu. Ha gụnyere mgbochi ume ụda ka egbugbere ọnụ abụọ. Ha bụ ndị a, pị, bị, gbị, mị na kpị. Ọmụmaatụ, mkpi, Mbe, Chidimma, ị hụla ihe mere na nsupe nke a adabaghị kama ọ bụ nke a bụ ihe dabara. Nke a nupụrụ isi n'iwu ndagba myiri ụda ume n'ihi na mị bịara na-eso nị. Ọ dịghị etu ahụ. Mị ekwesịghị iso myiri ụda ume nị N'ihi na nị nwere mgbochi ume ndị nke kwesịrị iso ya, mị abụghịkwanụ otu n'ime ha. Ya bụ, ọ bụrụ na i si etu a sụpe Chidimma, ị na-ada ya maka na enweghị ihe dị etu a n'asụsụ Igbo. Ọ dara iwu ndagba myiri ụdaume. Lee etu e si asụpe Chidimma. Mị na-eso myiri ụdaume mị na mmebe mkpụrụ okwu Igbo. I lee anya ị hụ na ha dị mị abụọ. Ọ bụrụ na ọ dị etu a na mkpụrụ okwu Igbo, mara na mị nke mbụ bụ myiri ụdaume ma nke na-eso ya bụzi mgbochiume. N'otu aka ahụkwa, mmanụ, mmiri, mị nke mbụ dị na mmanụ bụ myiri ụdaume ma nke abụọ na-eso ya bụ mgbochiume. mmiri mị nke mbụ bụ myiri ụda ume ma nke abụọ na-eso ya bụ mgbochi ume etu ahụ ka ọ dị o kwesịghị ekwesị na mị ga na-eso nị nke a adabaghị adaba n'asụsụ Igbo n'otu aka ahụkwa o nwere otu obodo na steeti Anambra a na-akpọ mkpologwu ana m ahụ na e si etu a asụpe ya nke a bụ ajọ ndehie maka gịnị iwu ndagba myiri ụda ume kwuru na mgbochi ume kpi kwesịrị ị na-eso mị ọ naghị eso nị ị na-ahụ ya ya bụ nke a bụ etu e si ede mkpologwu ị na-akpọpụtakwa ya ị ga-ahụ na mkpologwu ọ bụrụ na mkpologwu mkpologwu mkpologwu bikonu malite na ịsụpe aha obodo a nke ọma site n'ụbọchị taa ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu mgbochi ume ndị ọzọ na-esokwa myiri ụda ume mị dịka iwu ndagba myiri ụda ume siri kwu bụ mgbochi ume nwere ụda ka egbugbere ọnụ na eze ọmụmaatụ fi na vi mfe mvọ nke ikpeazụ bụzi mgbochi ume ndị nwere ụda waayị ha bụ wị na yị myọ wee dịrị gaba mgbochi ume ndị ọzọ fọdụziri ma agụpụcha itoolu ndị a na-eso myiriụda ume mị bụzi ndị na-eso myiriụda ume nị ha bụ chi gwi ri nwi kị tị dị wee dịrị gaba ya bụ mgbochi ume ndị nke ọzọ fọdụzirinụ ọ bụ ndị a na-eso myiri ụda ume nị ọ bụ etu a ka iwu ndagba myiri ụda ume siri kwu ya bụ na a bịa n'okwu igbo ị nweghị ike ịhụ ka e dere nbe nbe mba maka na nke a adabaghị n'iwu ndagba myiri ụda ume enweghị ka bị bụ mgbochi ume na-eso myiri ụda ume mị ga-abịazi na-eso nị e wee nwee ihe dịka nbe ihe e nwere bụ mbe wee daba adaba ị hụla enweghị ihe dịka mkata nkata nkata ka e nwere nị ya bụ na kị na-eso nị enweghị ka kị soro mị n'otu aka ahụ kwa enweghị ka mị na-eso nị ya bụ Chidinma adabaghị adaba na nsụpe asụsụ Igbo Ọ bụ Chidimma. Mma. Nke a bụ maka ndị a na-aza Chidimma na-agwa ha na etu e si asụpe aha ha bụ etu a. Mba. Ị na-ada ya. Lekwa ka e si asụpe aha gị. Mụta nke a taa. Ọ dị mma. Ya gazie.